an balima youtube filɛbagaw aw salam alikum nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la farafinna mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn o fɛn de tulo bɛ n na nin waati in na yɔrɔ surunmɔgɔw ani yɔrɔjanmɔgɔw youtube kanubagaw n yɛrɛ ka abonew fɛn o fɛn de sɔgɔlen don n na k'a d'aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye bi alamisa min bɛnna fevriye kalo tile mugan ani naani ma farafin kalo a tile mugan ni fila dolo jate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo sabanan tile naaninan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye Ko bi doloba fila de nɔɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ mustari dolo a filalan zuwayilu dolo ka da nin dolo fila in nɔɔrɔw ka sababuyaw kan jɔnni sen fila kelenkelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taama sen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ sa ko ni mɔgɔ minnu bangena kabinɛ marisi kalo tile mugan ni fila la ka na bila avrili kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma beliye n'olu kan ka bɛn funteni a kalo fɔlɔ denw niso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yusufu ka so belew bi tile kunkɔrɔta ka dɔgɔ aw ka siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ furuɲɔgɔn siraw kan k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la o siraw fɛ jɛɲɔgɔnya siraw aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn o siraw kan bi tile kɔnɔ i n'a fɔ jɛfaraw ɲɔgɔnfaamubaliyaw jigitigɛkow olu caman de ɲɛsinnen don aw ma bi bi tɛ aw sagonadon ye a ka kan hakili ɲumanw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ hali baara nasira fɛ aw ka kunkɔrɔta sɔrɔ bi tile baaraw la k'o tɛna kɛ ko nɔgɔn ye don bɛɛ n'a dugujɛ kan don bi tile muɲu ni sabali aw b'o kɛ aw taama bere fo ka taa se tile a laban yɔrɔ ma ni mɔgɔ minnu bangena kabinɛ avril kalo tile mugan ani kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funteni kalo filalan denw gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro taama sira tilelenw kibaruya nafamaw ɲɔgɔn kunbɛnw ani hakilila falenw bi y'aw ka don ye ko bi aw bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ ɲɔgɔn kunbɛn minnu bɛna kɛ sababu ye ka jigiya sira kuraw dayɛlɛ aw ɲɛfɛ wa ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taama siraw olu sanuyalen don minnu bɛ kunnafoni makɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ ko bi u bɛ se ka kibaruya duman caman sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la ko nka aw ka hakilila caman bɛ yen aw bɛna sɔrɔ bana minnu de bɛ siraw kan bi tile kɔnɔ k'u bɛ sumaya dɔɔnin nka yanni tile laban yɔrɔ cɛ aw bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ sira min fɛ o de ka ca ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la ka na bila juin kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma gémeaux n'olu kan ka bɛn funteni a kalo sabalan denw badudenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi dawuda ka so gémeaux bi tile ko aw bɛ se ka jɔn aw ka gɛrɛsɛgɛ siraw la bi tile kɔnɔ sɔrɔ na siraw fɛ bi ko aw ka hakili to aw ka kow kɛcogo la aw delilen don ka sɔrɔ minnu kɛ don tɛmɛnlenw na ko bi o ɲɔgɔnnaw aw bɛna dɛsɛ o ɲɔgɔnnaw la bi tile kɔnɔ o la aw ka se aw ka bi tile kow boloda cogo la aw ka se depansiw kɛ cogo la ko n'o tɛ bi tile aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don aw ka gɛrɛsɛgɛ siraw la walama a bololafɛnw na bi tile kɔnɔ ka sababu kɛ k'aw bɛna aw jigi da fan dɔw kan ka wo dɔw datugu o jigiyaw tɛna fa o la aw ka se aw ka depansiw kɛcogo la taama siraw olu saniyalen don yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛ se ka yɛlɛda sɔrɔ olu kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile mugan ni fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma cancer n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila idirisa ka so cancer bi tile ko nisɔndiya ani yɛlɛda u bolodalen don aw ye bi ko hali n'aw ma fɛn minɛ aw bolo la aw bɛna kunnafoniw mɛn minnu bɛna bi kɛ aw bolo nisɔndiya don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛ se ka bɔ yɔrɔ jan fɛ k'aw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la wa ko aw ka jɔrɔnankoba dɔ walama aw ka gɛlɛyaba dɔ bɛna kɛ aw bolo yɛlɛda sɔrɔ sira ye bi tile kɔnɔ a tun b'aw ɲɛna ko ko dɔw bɛna tiɲɛ k'olu bɛna bali ka dilan ka bali aw la bi nka ni taama bɛ minnu senkɔrɔ sababu dɔw bɛ se ka sumaya dɔɔnin don o la ni mɔgɔ minnu bangena kabini juye kalo tile mugan ani naani na ka na bila ut kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma lionw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo filalan denw ma denɲɔso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tara nabila ibrahima ka so lionw kibaruya dumanw kibaruya nafamaw tile daminɛ yɔrɔ ko nka yanni tile laban cɛ ko yɛlɛma bɛ se ka don kow la o la ni ko ko don k'aw ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn ni sɔgɔmada ye wulada yanfan aw k'aw fari faga dɔɔni kow kɔnɔ ka sababu kɛ ko n'aw bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ walama ni gɛlɛyaw bɛna aw sɔrɔ k'a bɛ kɛ wula yanfan de fɛ taama siraw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ut kalo tile mugan ani naani na ka na bila sɛptanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma viergew n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kalo sabalan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila isa ka so viergew bi tile k'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn furuɲɔgɔnya siraw fɛ aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn furuɲɔgɔnya siraw fɛ bi tile kɔnɔ n'aw ma se olu sira bɔcogo la ɲɔgɔn faamubaliyaw walima aw tɛna wale minnu faamu olu fan fɛ bi ko caman bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ bi tile ko n'aw ma janto janfanwalew janfanwale minnu sababu bɛna bɔ aw jigila aw jigila mɔgɔw la walima aw jigiya aw ka jigiya sira dɔw la bi tile kɔnɔ aw dalen don mɔgɔ dɔw la olu bɛ se ka cɛ ka bɔ dannayaw kɔrɔ bi aw jigi dalen don mɔgɔ dɔw kan olu bɛ se ka cɛ ka bɔ jigiya ninnu kɔrɔ bi wa fɛn min bɛ tali kɛ furuɲɔgɔnya siraw ye k'aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛ aw ni furuɲɔgɔnw cɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile mugan ani naani na ka na bila ɔktɔburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn kawule a kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seidina umaru ka so balansiw bi tile ko kunkɔrɔta ka dɔgɔ tile tɛmɛn cogo la aw fan fɛ tile daminɛ fo ka taa se a laban ma aw bɛna fɛn min kɔlɔsi walew caman de bɛna sɔrɔ u kunjugu kan aw delilen don ka kunkɔrɔta sɔrɔ sira minnu kan bi aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ siraw kan wa aw joɲinitɔ bɛ se ka bɔ aw ka jalaki kan bi walama aw ka jo bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ aw ka jalaki ye bi tile kɔnɔ don bɛɛ n'a dugujɛ kan don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔkutɔburu kalo tile mugan ani naani na ka na bila novanburu kalo tile mugan ani saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula a kalo filalan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile jɛkafɔ ni jɛkabaaraw faraɲɔgɔnkanw olu de barikalen no aw fan fɛ kelenna ko o man di aw la o la ni ko don k'aw ka kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ɲini aw yɛrɛ la bi tile kɔnɔ aw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ sira caman fɛ hali n'o ma k'a ka laɲiniw taama siraw olu sanuyalen don yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛ se ka yɛlɛda sɔrɔ minnu na olu dɔw ɲɛsinnen don aw ma ko nka kelenna ko o bɛ se ka fiɲɛ don aw ka tile kibaruya la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila décembre kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw n'olu kan ka bɛn kawula kalo sabalan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alahu tala ka so sagitɛriw bi tile kɛnɛma jɛ jigiya siraw ma barika aw ni n ka wale olu bi dibi la aw ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ faamuyaw k'o bɛ sɔn ka gɛlɛya bi tile kɔnɔ o la aw ka dɔ fara aw ka cɛsiri kan ka dɔ fara aw ka muɲu ani sabali kan wale caman bɛ yen n'aw ma dɛsɛ k'olu bila ka don wɛrɛw kɔnɔ k'a sababu kɛ k'aw ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la bi u tɛna nɔgɔya garisɛgɛ siraw olu bɛ dibi la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so kapirikɔni bi tile kunkɔrɔta nisɔndiya ni yɛlɛda min sababu bɛ se ka bɔ so kɔnɔ kibaruya dɔw la bi tile kɔnɔ ko bi aw ka wasa don a ka so kɔnɔ kibaruyaw la walama somɔgɔw ka kibaruyaw la kibaruya dumanw minnu bɛna dɔ fara aw ka kow kan aw dɛsɛnna walew bɛna dɔgɔya bi tile kɔnɔ ko dɔ tun ka gɛlɛ kunun ko n'aw ye ɲinini kɛ o siraw fɛ aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu la bi o la fɛn min ye gɛlɛma ye bi o de ye ko sumaya kojugu walama ka sigi ka bolo fila da sen kan n'o kɛla aw niyɔrɔ bɛ se ka taa k'a to ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka na bila février kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo filalandenw ma jigisodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badara aliw ka so verseau bi tile taamasiraw ma sanuya gɛrɛsɛgɛ siraw aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn gɛrɛsɛgɛ siraw kan bi i n'a fɔ aw ka sɔrɔ dɔw bɛ se ka bali ka tiɲɛ walama bolofɛn bɛ se ka yɛrɛkɛ bi walama sababu bɛ banaminɛ dɔw n'u ka sɔrɔw cɛ bi tile kɔnɔ bi t'aw ka don ye ko bi aw bɛ se ka kunnafoniyaw sɔrɔ bi kunnafoni minnu bɛna tali kɛ latigɛ yɛrɛ ka taabolo kan minnu bɛ se ka kɛ nisɔngoya sɔrɔ siraw ye nka don bɛɛ n'a dugujɛ kan don o la bi tile kow aw k'u ta ni limaniya ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini février kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo sabalan denw juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhun ka so poisson nisɔndiya ni yɛlɛda ko hali ni tile daminɛ ma k'aw sago ye k'a daminɛ tile camancɛ la ka taa se a laban yɔrɔ ma kunnafoniyaw bɛ yen min b'a to aw bɛna bi tile laban kunkɔrɔta ani nisɔndiya kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ siraw olu sanuyalen jigiya siraw aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ o siraw kan wa ko Somɔgɔya fan fɛ bi tile kunnafoni bɛ yen min bɛ se ka kɛ balinako ye nisɔndiya sɔrɔ sira ye bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi alamisa ka tali kɛ bi tile kibaruyaw kan furancɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye bi tile kɔnɔ olu de ye ko bi fajiri da in na 4 heures ni 5 heures furancɛ o ye furancɛ fɔlɔ ye furancɛ filanan Bi tile se kuncɛ masurunna 11 heures ani midi furancɛ furancɛ sabalan bi tilebinda fo ka taa se fitiri ma 18 heures ani 19 heures furancɛ ko nin ye waati kunkurunin saba ye jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi alamisa ye nin waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ ala taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ kɔnɔ tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la youtube filɛbagaw nin tun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani tubabu karamɔgɔ ka bɔ mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka n kumaɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔla kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin n ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni nimero fɔla whatsapp nimero fɔla ala k'an bɛn don ɲuman na